igbo bụ igbo ekene m ụnụ n'ụbọchị nke tata anyị chọrọ ka anyị buru ụkpa ekene wee bugara gọvanọ Enugu steeti His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi onye nke e ji gburugburu wee mara n'ọmalịcha ọrụ ọma nke ọ lụrụ n'isi ofu nwata onye nke afa ya bụ Solomon obele nwatakịrị onye nke anyị gosiri ụwa niile nwata si n'obodo Enugu steeti anyị gosiri ebe o ji aja wee na-akpụ ọtụtụ ihe wee na-ayọ ndị ga-enyere ya aka ka o wee gụba akwụkwọ wee mụọ ya bụ ihe wee bụrụ odogwu n'ọdịnihu ozugbo ndị Onyeije Media zipụrụ ya bụ ozi n'ime ọnwa Disemba afọ 2018 ka His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gọvanọ Enugu steeti nesịala anya o wee metụ ya n'obi o wee kpọtụrụ ezinụlọ nwa a wee nara ha akara ụlọ akụ ha wee dọnyere ha ego nwa a ga-eji wee gụgide akwụkwọ wee ruo ebe ọbụla ọ chọrọ ịnọ n'ụwa a. ya bụ ọ bụ nnukwute ife ịtụnanya maka ọtụtụ ndị gọvanọ nwere ike ịnụ ihe dị etu a onwe ha ga-eme ọtụtụ ndị aka ji akụ nwere ike ịnụ ihe dị etu a onwe ha ga-eme mana His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi gọvanọ Enugu steeti bụ gburugburu o metụrụ ya n'obi n'agbanyeghị na ọ maghị onye ya bụ nwa bụ o wee dọnye nde kwuru nde naira iji wee kwado agụmakwụkwọ ya bụ nwatakịrị anyị wee na-asị ya deme ndeme ma wee were ofu aka wee na-ekele ndị Enugu steeti niile ma na-ayọkwa ha dịka a na-agbagharị ihe gbasara ịrọpụta onye maọbụ ndị ga-anọchite ya bụ ọkwa gọvanọ ọ ga-akakwa mma na a rapụrụ mmadụ dịka ya bụ His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi ka o jetọpụ afọ anọ bịa na-abịa abịa maka na mmadụ nwere ike ịnụ akwa nwatakịrị ọ na-amaghị onye ọ bụ nwatakịrị enweghị ihe ọ ga-emere ya na political eh, whatever ndị bekee na-akpọ mana o nesịara anya ọ fụ mkpa ọ dị na o tinyelu ego n'isi nwa anyị na-asị ya ya deme ndeme ma wee werekwa otu aka ahụ wee na-ayọkwa ya bụ gọvanọ na ihe na-agụ nwaanyị dị ime na-agụkwa onye tụbara ya ndị ụlọ ọrụ Onyeije Media esigo n'ihe gbasara ihe anyị na-eme wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na YouTube ị ga-ahụ ọtụtụ ndị bụ ndị ritegoro erere n'ụlọ ọrụ anyị a ka o si wee gbata kwụrụ bụ na ebe ụlọ ọrụ anyị dị na Amuwo Odofin Lagos ego anyị na-akwụ karịrị akarị anyị wee na-atụzi alo ka anyị ga-esi wee rụpụta ụlọ ọrụ nke anyị ebe anyị ga-anọ wee tinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ n'ebe ahụ ka anyị nwere ụlọ akwụkwọ Ifeanyi Nwosu Igbo Academy mana anyị amalitego na-agbagharị ka anyị ga-esi wee wubezi ụlọ nke anyị ka anyị kwụfusidebe ego anyị na-akwụ anyị na-arịọzi ya bụ gọvanọ His Excellency Ifeanyi Ugwuanyi ọ bụrụ na ọ ga-enwekwa mmasị ịkwado anyị ọ ga-adịkwa mma kọbọ bụ ego maka na mgbe na-eteghị aka anyị chọrọ ka anyị banye na ya bụ ebe ka anyị nọrụzie ebe ahụ wee na-agwa ụwa okwu ma wee ọtụtụ ndị ntorobịa n'ọlụ maka na taa taa ọtụtụ ụmụ okorobịa ọtụtụ ụmụ agbọghọbịa nọzi n'ụlọ ọrụ ndị Onyeije Media wee na-alụ ọlụ anyị na-atụkwa anya na ọ bụrụ na anyị nweta nkwado dị etu a na anyị ga-emekwa ya wee mee n'ebe ọ pụrụ iche mee n'ebe o buru ibu iji wee weta mmepe na iwetakwa ọrụ n'obodo anyị tụmadụ n'ala Igbo maka na ihe anyị na-eme bụ naanị ihe Igbo a da-asụ oyibo n'ihe anyị na-eme ọ bụ ihe na-akwado ihe ndị Igbo na-eme ndị gọvanọ ndị ọzọkwa ma ndị Anambra ndị Imo ndị Ebonyi ndị Rivers ndị Enugu oke agbụgoro onye bụ ndị Enugu ndị Delta ọ bụrụ ana na unu bụ ndị Igbo anyị na-asị bịakwanụ sonye ọ bụ ndị Abịa anyị niile bụ ụmụnne bịanụ sonye wee kwado ihe a ndị Onye Ije Media na-eme maka ọ bụrụ na a kwado anyị n'ụzọ pụrụ iche e nye anyị imi dịka anyị na-atụ anya anyị ga-akpọ ụtaba ee anyị na-asị gburugburu jide ka i ji aka m bụkwanụ maazị Ifeanyi Nwosu na mbụkabọ Onye Ije